Beatha le bua, Ed Sheeran. Gach ceart ar cosaint ag CCEA. Ed Sheeran Tá Ed Sheeran ar na popcheoltóirí is clúití ar fud an domhain san am i láthair. Is duine óg é a bhfuil cuid mhór bainte amach aige i saol an phopcheoil taobh istigh d'am gairid. Bíonn na mílte ag na ceolchoirmeacha a dhéanann sé. Tá sé ar na popcheoltóirí is saibhre anois, nó tá na milliúin punt déanta aige. Tá dúil mhór ag na milliúin duine ann ar fud an domhain, go háirithe ag cuid mhór de mhuintir na hÉireann, idir óg agus aosta. Thiocfadh leat a rá go bhfuil sé i mbarr a réime cheana féin. Is sár-réalta é, gan amhras. Tá Ed Sheeran cosúil le go leor popcheoltóirí óga eile a d'éirigh clúiteach go gasta. Tá a lán daoine ann atá den bharúil go gcaithfidh daoine mar seo a gceird a fhoghlaim mar is ceart. Deir siad gur chóir dóibh na blianta a chaitheamh ag foghlaim a gceirde ar dtús, mar a rinne na céadta eile san am a chuaigh thart. Bhí ar an chuid is mó de laochra móra an cheoil, an spóirt agus na scannán tamall fada a chaitheamh ag obair go crua sula bhfuair siad aitheantas agus sula ndearna siad airgead mór. Le tamall anuas, áfach, tá glúin nua de dhaoine óga ann, i saol an cheoil go háirithe, ar éirigh go hiontach leo Chóir a bheith thar oíche. Tarlaíonn sin de bharr cúiseanna éagsúla, go háirithe de bharr chláir teilifíse amhail The X Factor agus rudaí den chineál sin. Tá daoine eile den bharúil gur rud maith é cláir agus comórtais den chineál sin a bheith ann cionn is go dtugann siad deis do dhaoine óga teacht chun tosaigh go gasta in áit a bheith ag fanacht ar feadh na mblianta. Na daoine nach bhfuil i bhfách leis na cláir sin, deir siad nach bhfuil sé maith ná sláintiúil agus nach bhfuil sé nádúrtha. Tugtar réaltaí thar oíche ar na daoine sin a éiríonn clúiteach taobh istigh d'am iontach gairid. Sé sin an chontúirt a bhaineann leis sin ná nach maireann a gclú i bhfad. Éiríonn go hiontach leo ar feadh tamaill. agus ansin imíonn siad chomh gasta agus a tháinig siad. Cruthaíonn sé fadhbanna eile fosta, mar shampla, ní féidir le cuid de na 'réaltaí thar oíche' sin an clú agus an cháil a láimhseáil go maith. Tosaíonn siad ag déanamh rudaí amaideacha, amhail a bheith ag ól nó ag glacadh drugaí. Bhí an chuma ar an scéal go mbeadh Ed Sheeran mar an gcéanna. Ach cé gur éirigh go hiontach leis go dtí seo, níl an chuma ar an scéal go bhfuil a chlú agus a cháil ag imeacht go luath. Tá rath agus bláth ar a chuid ceoil agus tá an-tóir air féin ar fud an domhain go fóill. Cé hé an fear óg seo, mar sin, agus cad tuighe a bhfuil dúil mhór ag daoine ann? Cúlra, Rugadh Edward Christopher Sheeran ar an seachtú lá déag Feabhra 1991 i Sasana. Ba Éireannaigh iad a shean-tuismitheoirí a chuaigh a chónaí i Londain. Scríobh sé amhrán iontach ar na mallaibh, ar ndóigh, faoina shean-tuismitheoirí dar teideal Nancy Mulligan. Rugadh a thuismitheoirí, John agus Imogen, i Londain fosta. Chuaigh siadsan a chónaí in Yorkshire i dtuaisceart Shasana, áit ar rugadh agus ar tógadh Ed. Tá deartháir amháin aige, Matthew, atá ina cheoltóir clasaiceach anois. Chuir Ed suim sa cheol nuair a bhí sé iontach óg. nó bhí spéis mhór ag a thuismitheoirí sa cheol fosta, agus bhíodh ceol i gcónaí le cluinstin sa teach nó sa charr agus iad ag taisteal. D'fhoghlaim Ed an dóigh le giotár a sheinm go luath. Bhí sé ina bhall den chór áitiúil, áit ar chuir sé suim ar leith san amhránaíocht. Ní raibh mórán speisialta faoina shaol nuair a bhí sé ar scoil. Níor chuir sé mórán spéise san fhoghlaim ach an oiread, agus is cinnte nach raibh rún ar bith aige dul ar ollscoil le céim a bhaint amach. Tharla rud amháin a bhí suimiúil ar scoil nuair a bhí sé aon bhliain déag d'aois, áfach, sé sin gur vótáil a chairde ar a shon mar dhuine a bhí ag dul a bheith clúiteach. Is cosúil go ndearna sé cuid mhór cairde maithe ar scoil fosta, nó tá go leor acu mar chairde aige go fóill. Ní raibh rún ar bith aige fanacht ar scoil. Bhí a fhios aige i gcónaí go rachadh sé leis an ceol mar shlí bheatha. D'fhág sé scoil ag an chéad deis a fuair sé nuair a bhí sé sé bliana déag d'aois. Is cosúil, áfach, gur chaith sé tamall ag déanamh staidéir ar an cheol in Academy of Contemporary Music, ach ní fios ar chríochnaigh sé an cúrsa. B'fhéidir nach raibh sé de dhíth air. Ag foghlaim a cheirde, bhí dúil as cuimse ag Ed sa cheol ó bhí sé iontach óg. Bhíodh ceol i gcónaí le cluinstin faoin teach agus chuaigh sé chuig ceolchoirmeacha lena thuismitheoirí fosta. D'éist sé le cineálacha éagsúla ceoil, ceol Gaelach san áireamh. Deir sé féin go raibh cuid mhór ceoltóirí agus amhránaithe éagsúla a spreag é, mar shampla, Van Morrison, Bob Dylan, Eminem agus go leor leor eile, Bhí ceoltóir Éireannach ar leith ann a spreag go mór é maidir lena chuid amhrán féin a scríobh nuair a bhuail sé leis, sé sin Damien Rice. Thosaigh sé ag scríobh a chuid amhrán féin nuair nach raibh sé ach aon bhliain déag d'aois. Rinne sé a chéad taifeadadh dar teideal Spinning Man. gan aon chonradh nuair nach raibh sé ach ceithre bliana déag d'aois agus é ar scoil go fóill. Ba léir ag an am sin go mbeadh sé ag dul leis an cheol go lánaimseartha, ach bhí air fanacht go dtí go raibh sé sé bliana déag d'aois. Aon uair amháin a bhí deis aige, d'fhág sé an scoil agus chuaigh sé a chónaí i Londain. Chaith sé bliain nó mar sin mar innealtóir ceoil ar dtús leis an ghrúpa Nizlopi. Roimh i bhfad, bhí sé ag ceol ag na seóanna sin ag tús na hoíche ag tacú leis an ghrúpa. Ach obair crua a bhí ann chomh maith nó bhí sé ag obair chóir a bheith gach oíche. D'fhoghlaim sé cuid mhór sa bhliain sin, mar sin féin, rud a bhí ina chuidiú mór aige. Sa bhliain 2000 is a naoi, chuir sé an darna taifead amach dar teideal You Need Me. Níorbh fhada go raibh sé ag obair le daoine éagsúla agus ag taisteal thart leo. Chaith sé tamall in Los Angeles sna Stáit Aontaithe in 2010. Arís eile, bhí sé ábalta foghlaim ón taithí sin, go háirithe an dóigh le taifeadadh maith a dhéanamh. De réir a chéile, bhí níos mó agus níos mó daoine ag léiriú spéise ann. Bhí Sheeran cliste go leor fosta, nó d'fhoghlaim sé an dóigh leis na meáin shóisialta agus leithéidí YouTube a úsáid go héifeachtach. Sa bhliain 2011, chuir sé amach an cúigiú taifeadadh dá chuid agus bhain sé uimhir a dó amach sna cairteanna ar iTunes. Bhí sé seo iontach tábhachtach dó agus dá shaol mar cheoltóir lánaimseartha. Ag an am céanna, bhí sé le feiceáil ar an teilifís ar na cláir ceoil is tábhachtaí go minic. Chuaigh sé go Féile Cheoil Glastonbury den chéad uair agus cuireadh in aithne é do chuid mhór daoine den chéad uair. Chuir sé a chéad albam amach dar teideal Plus, ar a raibh an chéad amhrán singil oifigiúil, The A-Team. Dhíol sé níos mó ná 58,000 cóip den amhrán sin sa chéad seachtain sa Bhreatain Mhór. agus níos mó ná 800,000 cóip ar fud an domhain an bhliain sin. Nuair a chuir sé an t-albam Plus amach, dhíol sé níos mó ná 100,000 cóip sa Bhreatain Mhór faoi dheireadh 2011, agus tá níos mó ná dhá mhilliún cóip díolta ar fud an domhain ó shin. Bhí a chlú á scaipeadh ar fud an domhain faoin am seo, agus bhí sé ag dul ó neart go neart gan dabht. Bhí Ed Sheeran i mbéal an phobail anois. I mbarr a réime, faoi 2012, bhí Sheeran ag seinm le cuid de na ceoltóirí agus de na grúpaí is mó, amhail Taylor Swift agus One Direction. Bhí an cuma ar an scéal gur mhaith le gach duine mór le rá é a bheith ag ceol leo, Chuaigh sé ar camchuairt tamall leis an racghrúpa Snow Patrol. Rinne sé an rud céarna le Taylor Swift. Ach rinne sé go leor ceolchoirmeacha móra dá chuid féin fosta, go háirithe sna Stáit Aontaithe, áit a raibh an-tóir air. I mí Feabhra na bliana sin, bhain sé duais mhór thábhachtach sna Brit Awards mar an ceoltóir Briotanach is fearr. Bhain sé duais eile mar an ceoltóir nua is fearr. D'éirigh lán chomh maith leis i 2013. Bhí a chuid amhrán le cloisteáil ar chláir ar an teilifís agus i scannáin mhóra, mar shampla, ar The Vampire Diaries Diaries agus in The Hobbit. Ghlac sé páirt sa cheiliúradh mhór mar cheoltóir ag deireadh na gCluichí Oilimpeacha i Londain an bhliain sin. Bhí sé ag scríobh amhrán do go leor amhránaithe eile fosta. Bhí Ed Sheeran i mbarr a réime faoin am seo. Lean rudaí ar aghaidh go breá mórán mar an gcéanna i 2014. Bhí an chuma ar an scéal nach dtiocfadh leis rud ar bith contráilte a dhéanamh. Chuir sé amhrán amach i mí Aibreán dar teideal 'Sing' a bhí difriúil leis na hamhráin s'aige go dtí sin. Ach bhain sé an chéad áit amach sna cairteanna sa Bhreatain Mhór mar sin féin. I mí an Mheithimh na bliana sin. Chuir sé amach an dara halbam s'aige dar teideal Multiply. Is cosúil gur scríobh sé níos mó ná céad amhrán don albam seo. Leis an albam a chur chun cinn chuaigh sé ar chamchuairt mhór ar fud an domhain. Bhain an t-albam sin barr na gcairteanna amach sa Bhreatain Mhór agus sna Stáit Aontaithe gan mhoill. De réir iTunes, bhí Ed ag díol níos mó ná ceoltóir ar bith eile in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór. De réir Spotify, bhí níos mó ná 860 milliún amhrán dá chuid íoslódáilte cheana féin faoin am sin. Níor athraigh mórán sa bhliain dhá mhíle is a cúig déag, agus lean sé ar aghaidh ag scríobh agus ag taifeadadh, ar camchuairt, agus ag glacadh páirt i gceolchoirmeacha móra ar fud an domhain le ceoltóirí móra eile amhail Coldplay, Beyoncé, agus The Rolling Stones. Bhain sé a lán duaiseanna eile, ar ndóighe. Bhí an ráchairt ar a chuid ceoil faoin am seo, ag fás as cuimse. Ansin rinn Sheeran cinneadh a chuir iontas ar chuid mhór daoine, go háirithe ar a lucht leanúna. Dúirt sé go raibh sos fada de dhíth air ar shiúl ón tsaol iontach gnoitheach s'aige. Bhí cúig bliana caite aige ar an bhóthar agus é ag obair go crua gan stad. Ba mhian leis tamall a chaitheamh ag taisteal agus ag smaoineamh ar a shaol pearsanta féin. Ba é sin an rud a rinn sé, ach cé go raibh sé as teagmháil ar feadh bliana nó mar sin, d'oibrigh sé ar a chéad albam eile go ciúin. Ansin i mí an Mhárta 2017, chuir sé amach an tríú albam s'aige dar teideal Divide. Is cosúil nár chaill daoine an dúil a bhí acu ann nuair a bhí sé as teagmháil ar feadh bliana. D'éirigh go hiontach leis an albam agus chuaigh sé go barr na gcairteanna ar fud an domhain. Chuaigh sé ar chamchuairt mhór eile agus bhí sé chomh clúiteach agus a raibh agus a bhí sé riamh. Bhí dhá amhrán ar an albam seo a chuir iontas ar roinnt daoine, agus áthas ar mhuintir na hÉireann, b'fhéidir, cionn is go raibh fonn Gaelach nó ceol traidisiúnta na hÉireann le cloisteáil iontu. Is iad Galway Girl agus Nancy Mulligan an dá amhrán sin. Is cosúil go mbaineann Nancy Mulligan le scéal a sheantuismitheoirí. Is é an grúpa traidisiúnta Beoga as Contae Aontroma a bhuail an ceol sa dá amhrán sin agus a thaistil leis ar a chamchuairt ar fud an domhain in 2017. Iarracht! Cé go raibh an chontúirt ann go mbeadh Ed Sheeran cosúil le go leor ceoltóirí agus réaltaí thar oíche eile agus nach mbeadh aige ach cúpla bliain i mbéal an phobail, Tá cuma ar an scéal nach n-imeoidh sé thar oíche ar chor ar bith. D'éirigh go hiontach leis taobh istigh d'am gairid agus is sár-réalta anois é agus beidh sé i mbarr a réime go ceann i bhfad. D'éirigh go geal leis ar chúiseanna éagsúla, mar shampla, bíonn meascán maith de cheol agus d'amhráin aige agus tá dúil mhór ag daoine sa mheascán sin. Baineann cuid mhór de na hamhráin le rudaí a thuigeann daoine go maith, is iad sin an óige, ag fás aníos agus cúrsaí grá. Tá cuid de na hamhráin dáiríre agus tá cuid acu greannmhar. Is breá le daoine a phearsantacht fosta. Is duine deas séimh é agus cé gur sár-réalta é, níl sé ar chor ar bith mórtasach ná ardnósach. is duine iontach nádúrtha é. Níl aon conspóid ná amaidí ná droch-iompar ag baint leis. Is cosúil gur duine iontach cairdiúil é fosta, nó bhí sé ábalta cairdeas a dhéanamh go luath le cuid mhór ceoltóirí clúiteacha eile. Scríobhann sé amhráin do chuid de na ceoltóirí móra sin anois. Is cinnte gur duine iontach cliste, ábalta agus cumasach é. Is léir sin nó tá an-chuid mhór duaiseanna agus gradam bainte amach aige cheana féin. Tá sé ar na ceoltóirí is saibhre ar domhan anois chomh maith. Tá sé ag iarraidh rudaí eile a dhéanamh anois san aisteoireacht ar a bharr sin. Mar shampla, bhí páirt bheag aige ar na mallaibh sa tsraith ollmhór sin Game of Thrones. Is cinnte nach bhfuil deireadh leis go fóill agus go mbeidh sé ag ceol leis go ceann i bhfad. Tá trí albam iontacha déanta aige. Cad é a bheidh ar an cheathrú ceann mar theideal, do bharúil? Rinneadh an taifead seo le cead ó CCEA i mBéal Feirste.